anyị bu ụkpa ekele ebunye unu daalụkwanụ aha m bụ chioma obianinwa nke onye chiri ya megịnị ya zere unu ewekwana iwe na anyị gburu tinkom tinkom oge n'iwetara unu mkparịta ụka pụrụ iche anyị na nnukwu mmanwụ ka m tuo ya na nnukwu mmanwụ ka ọ bụ ga-enwe n'ehihie anụwa biko soronụ m nabata onye bụbu aka chiburu anambra steeti ma bụrụkwa onye ji ọkọlọtọ PDP wee zọọ ọkwa osote onye isi ala nke Naịjirịa na ntuliaka nke 2019 biko m kpọba ntụrụugo o nwegoro tụmadị n'ihe gbasara mwulite akụnụba obodo na inye ndụmọdụ pụrụ iche ga-eme ka obodo gaa n'ihu ị ma na anyị agaghị apụ ebe a mana soronụ m nabata okwute ndị Igbo nke anyị na-akpọ dọkịta Peter Obi ngwa gaa n'ihu biko kene igbo biko m ga-ebido n'ikene unu ncha here na na bbc igbo kene gịnwa bụ chioma wee kene ndị igbo niile na-ege ntị n'okwu ị na-ekwu mana o nwekwa ife i kwuru mma mma ebido na ya mara ị sị dọkịta enwere m abụ dọkịta enwere ibe abụ m na nke ndị oyibo na-akpọ mista Miss maazị n'ala igbo ọ kwa ị ma na onye isi na ihe ihe ị bụzi kịta anụwa ị sịkwa m kwuwe mma eti ya bụ ize na ọ mụnwa tinyere gị nnu- ntụrụ ugo ahụ maka na mana o nweghị ihe o mere anụgo m ya ngwa biko i kenego ndị Igbo nnọọ anyị sị ka anyị kpọbata gị na onye kwuo uche ya gbasara coronavirus ndị mmadụ na-ajụ ọtụtụ ajụjụ ụfọdụ ọ gbagojuru anya ha na-asị kedu ebe anyị kwụ na Naịjirịa kedu ihe akụnụba anyị ga-amụtara anyị mana dịka onye ọnụ na-eru n'okwu n'ihe gbasara ọchịchị Naịjirịa na ihe gbasara akụnụba kedu ihe ị nwere ike ikwu maka mgbe ọrịa batara Naịjirịa etu e si wee hazidobe maka a ka na-ahazikwa ihe gbasara mgbochi ya o ma ịgwọ ndị mmadụ na ndị otu a ma akụ na ụba o ma ikesa enyemaka na ndị otu ya kedu ka i si kedu anya i ji wee hụta nhazi niile a nke mbụ na m ga-ekelekwa unu ọzọ nwa m ndị nọ na BBC Igbo etu unu si na-enye aka wee na-agbasa ozi maka ọya batalụ dị n'ụwa niile kịta nke bụ ọ bụ na ana m ekene ndị niile na-alụ ọrụ na ụlọ ọgwụ niile dị n'iche n'iche ndị na-arụ ọrụ inede anya ndị na-arụ ndị arụ adịrọ na ndị na-aya ma ọya ma ndị na-eme ebe na ana m ekele fa maka na ọ fa nwa bụ ndị anyị ga-asị na ọ fa ka anyị ji eme ọnụ na-ekele ndị gọọmenti nke etiti na gọọmenti nke steeti niile na mbọ fa na-agba iji wee fụ na ọya na e nwe ka e si wee gbochibido ye ikpochapụ ndị mmadụ mana i nee anya etu e si megie ọ bụrụ na ọ ka e nebanye anya ife ndị e megoro wee ruo ebe a nọ kịta ị fụ na ife a ka ga eme riri nne hmm. ọ dị mkpa because na ọya ọ bụrọ ọya o nwere onye ọ ma ọ marọ onye nnukwu ọ marọ onye obele ọ bụrọkwanụ ọya ị ga-asị na maka na ọ bụla nwa dị na pati na ị nọ na pati a ma na ị nọ na pati a ọnụ ọya ị ga-asị na ị bụ onye obodo a ma ọ na ị bụ onye obodo a ọ na-egbu ma ndị ọcha na-egbu ma ndị ojii na-egbu onye ọbụla so n'ọya zuru ụwa niile o wee dị mkpa na anyị nwa jikọrọ ọnụ as nwanne jiri ofu obi wee mara ife anyị ga-eme wee gbochibido ya mana e kwuzi na etu e si megie n'obodo anyị bụ naijiria ife i nee ife a ka ga-eme eme riri nne i nee anya ị fụ na ife nke e ji ama etu ya gba ya si wee gbasa a na-akpọ testing i nee anya ị fụ na obodo anyị bụ naijiria ife e meli a ka peka iji maa atụ i je na obodo dịka South Africa e megidego ye mee ife agaba agụba ma agụtazi agụta o lugo ma 300 bịa na Ghana lekwa nke karịkwa 100 mana na be anyị ebe a iji wee maatụ ive anyị mere a ka eluro ụzọ isii Ghana mere ana ọ bụrụ na ị were nke ndị ọcha na-akpọ pasenteji wee mebie pasenteji ndị South Africa ndị va mere test na ndị ya bụ ọya na-aya 3 pasent i were nke ndị Ghana ndị va mere ya bụ test na ndị ya bụ ọya na-aya bụ 3 pasent ị bịazie na nke anyị bụ Naijiria ndị e mere test na ndị ọ na-aya ru 17 and half pasent so ị vụ kịta na ya bụ ọya ka ọ ka ebe a mana e mekwuo nke a na-akpọ test e wee malụ aka o ji dị mkpa ka onye ọbụla tie aka n'anya kee nkwụcha fụ na ọya a gbasara ada n'ime nke i kwuru maka etu e si akpọchibidobu ndị mmadụ ụzọ sị ka ajụ na-apụtazina n'ilo ka e wee gbuo nya bụ ọya eziokwu na ife obodo niile mere ife obodo niile mere ka a kpọchibido ndị mmadụ ụzọ ndị mmadụ wee kwe ndị mmadụ kwekwuru ekwe ka a kpọchibido fa ụzọ mana ị mara ị ma-akpọchi onye agụụ na-agụ n'ụlọ maka na ị kpọchie agụụ n'ụlọ ọ ya-apụta ilo onye ahụ anwụzi ọva agụụ so n'ive ndị obodo anyị gọọmenti na-emerọ ọfụma na i jee na obodo a na-akpọ India ive e mere wee kpọchibido ndị mmadụ na e welu rice nke lulu akpa a ga-akpọ 5 kg bunye ofu onye nye onye ahụ ive e ji esie nyekwa ego dọla 6 dọla so o nwee ego nwee ike inwe ego maka na a sị jee kwọọ aka jee kwọọ nka jee mee nka ị na-agwa ka ya egonu nchanụ ị na-agwa ka nwee ike ọ bụrụ na o nwerọ mmiri ọrụ pure water go 5 naira wee gonu nchanụ ọ ma ejekwazi aka etu ọbụla so ive anyị na-aka akwadosirọ wee sị ndị mmadụ baa n'ụlọ babazie n'ụlọ na-echedo onwe ibe anyị ewetara ba o nwere ibe ewetara ba pụtakwa n'ilo na ngalaba ba ga-eli nri soro aka emetara ọfụma mana a na-eche na etu e mego kịta ka e nwee ike sa anyị nwere anyekwu ma gọọmenti ka e nwee ike mee gịnị ma ka a ga-esi mee ka e mee test ka o rie nne meekwanụ ndị nwee n'ebe anyị enyere ndị mmadụ aka ka enyere ba aka ndewo rinne em okwute ndị igbo ndị be anyị chetakwa na ọ bụ bbc news igbo ka unu nọ na ya em mkparịta ụka pụrụ iche nke anyị na-enwe bụ anyị na aka chịburu anambra steeti na onye jikwa ọkọlọtọ ndị pdp wee zọọ ọkwa osote onye isi ala na ntụliaka 2019 enwee ozi ọbụla ị chọrọ izite okwute ndị igbo biko zitere anyị na facebook anyị bụ bbc news igbo gakwa n'ekwentị anyị ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị na nwoke ọma maka ha na-etu gị ọtụtụ afa ma ndị na-akpọ gị na ọ ga-adịrịrị gị mma gị na ezinụlọ gị na ndị otu enwekwa ndị nwere ajụjụ o m ga-ajụkwa ajụjụ ha ee mana ọ bụrụ na ị chọ ka gị na okwute ndị Igbo kwuo okwu n'oge anụwa kụtụrụ anyị na 017006597 017006597 ọ bụ akara ekwentị ị ga-eji wee nweta anyị ka anyị na-agakwa n'ihu maka na m jụcha gị nke a m ga-ajụ gị m gazie aga were ozi ndị mmadụ na-ezitere gị ị ma na i kwugo ọtụtụ ihe a na-emeteghị ọfụma nwere ike ka anyị wee ghọta ọfụma wee chịkọnatara anyị ihe dịka mkpụrụ ihe ise maọbụ isii maọbụ ogo ọbụla ị chọrọ iwego ya naijiria dịka obodo kwesịrị ị na-eleba anya n'ihe a mụtagoro kamgbe ihe a bidogoro kedu ihe mmụta ise maọbụ isii maọbụ ogo ọbụla ị chọrọ itinye anyị kwesịrị ị na-eleba anya dịka obodo ugbu a ife pụtara n'ife a na-eme kịta bụ na onye ọbụna afụgo a na-ekwu okwu idozi obodo nke ndị ọcha na-akpọ development enwere ife a na-eneba anya enwere ife eji atụ ọ nya ka eji asị na obodo a na-aga n'iru o nwere ife eji ene sị nenee anya ife ala ba na-aga n'iru aka ndị ọcha na-akpọ measurement ife a na-akpọ ya n'oyibo bụ HDI Human Development Index ọ nya bụ ife eji ama na obodo na-aga n'iru ibe ife asho ibe ọ nya bụ ife eji ama ya bụ ife bụ izu ife ịtọ nke izizi arụ isi ike na idozi ụlọ inwe ebe ife a na-eme ka arụ wee dị mmadụ so health nke ịbụọ bụ mmụta nke a na-akpọ education nke ịtọ bụ ịchụ ụbịam nke a na-akpọ ịfight poverty obodo nwee ife ịtọ a ọ bụ ya bụ na obodo na-aga n'iru and ị nee anya n'ife ịtọ nụnwa eji eme ka obodo dị mma obodo anyị adịghị eme ọfụma na ya etu esi ama obodo nwelu ezigbo arụ ịdị mmadụ nke a na-akpọ life span arọ one mmadụ ga-anọ n'ụwa minimum oge ọ ga-anọ wee nwụọ ọ bụrụ na ị nene anya ife eji were measure n'ụwa niile kịta ife emere ga-adị average bụ 70 something mana be anyị ife enyere anyị bụ 53 so ekwuo na ọ 74 anyị nwe 53 so anyị nọ na 21 ka ọ fọrọ ka anyị wee ruo ebe a na-eje ị bịa na nke education ife ga-adị inwe na education wee mara na ị na-eme ọfụma ga-adị above 80 ihe ndị na-anaba na-eme country eji zụbọzi na-amasị anyị atụ n'Asia na ebe niile ma ma South Africa fa adị fa adịbarọ na ebe a mana anyị nwa ka ra na 50 something so anyị dị low ị bịa na nke poverty na nke ụbịam na naijiria ka enwekachara ndị ụbịam n'ụwa niile na naijiria ka enwekachara ndị ukwu- ụbịam n'ụwa niile iji gwa ya etu ụbịam si wee dị njọ na naijiria obodo nwere the highest obodo ndị mmadụ dịkarịsịrị n'ụwa niile wụ China na India obodo naabọ nwere mmadụ mgbanụ ọnụ oyibo 2.7 billion mmadụ na-ebi na ya mana Naijiria ọ sọsọ mmadụ 200 mana ịkọ iwere obodo naabọ jikọọ ọnụ ndị ụbịam bi na Naijiria ka fa nya bụ ị wee mara ka ụbịam si wee zọ n'ebe a ka ụbịam rụrụ ụlọ biri Kedu ka a ga-esi chụọ ya bụ ụbịam? Ọ gọọmenti ga-enye aka tinye ife ga-eme ka ndị obere mmadụ na-agba mbọ ka e nwee ike inwe ife a na-akpọ access to money. Ndị be anyị bụ ndị chọrọ ịlụ ọrụ, ndị be anyị bụ ndị ike ọrụ dị. mana gọọmenti ga-enye aka e wee nwee ike gọọmenti ga-ewere ego obodo rụgbara obodo ọrụ doziwe ebe ụfọdụ iji nye ha iji wee kwuo ịma atụ o nwee ndị nọ n'ime obodo na-akọ ugbo mana be enwerọ ụzọ be ya-eji bupụta ife ọ na-akọ e je rụọrụ be ụzọ ebe a so ebupụta ife a leta ego o mere oge anyị nọ na anambra steeti ndị ayamelum anambra west ogbaru afụrọ ụzọ ha si eji ebute ife be lee ị rụọrụ be ụzọ be ebupụta ife be lee so na ife na gọọmenti ga-emere doziri ime obodo nyere ndị mmadụ aka obodo ewee dị mma ndewo ife a ife ịtọ ga-abụ e mee e mee ife ịtọ a e dozie ụlọ ọgwụ ọ dị mma ka arụ wee dị ndị mmadụ e dozie skuulu ka ụmụaka wee na-eje akwụkwọ ọfụma ọ bụrụgodu ife anyị ji ekwu okwu kịta ọ ife enyi dị iche eje na skuulu mana eje na skuulu ụlọ akwụkwọ adịrọ mma enwerọ nke a na-akpọ kọmputa kịta ife ife onye abịa kịta abịanụ kasịta eme ejezi n'ụlọ akwụkwọ na onye ọ na-ejizi kọmputa wee jebe akwụkwọ onye na-eji kọmputa wee kwupụta ka ego ya esi wee mee so na ọ dị mkpa na skuulu niile nwee ịntanetị nwee kọmputa nwee ife niile ife a na-eme wee nwee isi ndewo okwute ndị igbo asịsa gị amaka ọ ga-adịkwa mma ka anyị were ike n'ozi na ụfọdụ ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ gị ebe a ọgọchukwu phoenix umeadi na-asị ka anyị jụọ gị kedu ebumnuche gị gbasara ịpụta ịzọ ọchịchị n'afọ 2023 and ọchịchị ọ na-ekwu bụ oche onye isi ala ọ sị ị ya-apụta na o chere na ị kwesịrị ịpụta mana ka anyị jụọ gị ma ị ga-apụta ị ma na ebe a nọ ya kịta abụrọ oge anyị gaara ajụ ụdị ajụjụ a na ịgbegara onye nọ na ebe a nọ kịta bụ a pụtagodi na nke a ka e wee ma ndị fọdụrụnụ wee kwube ndị ga-eme nke 2023 because aka mara ebe nke a ya akwụsị toro onye bịanụ m ekene m ihe fọrọ e tosi wee kwu ka mụ wee pụta n'ive ihe ive dị mkpa bụ ka anyị jikọọ ọnụ ma na obodo anyị ada aga etu obodo ndị ọzọ si aga mana oge lue ka a ma ndị ga-apụtanụ malụ ndị ezigbo mmadụ anyị ga-eso maka na enwerọ ife ọzọ bụ n'obodo anyị ada aga n'iru na-abụrọ na ndị mmadụ achọrọ iji ego obodo rụọrọ obodo ọrụ ọ nya bụ nsogbu anyị nwere ebe a ọ bụ na ndị mmadụ were ego obodo rụbara obodo ọrụ ọ ga-ezu ive a ga-alụ ga-eri nne ndewo sa em biko chetakwa na akara ekwentị ị ga-eji wee nweta nwa anyị n'ihe ngosi a nụwa bụ 017006597 ihe m ji akpọpụtara ya na mkpụrụ ọnụọgụgụ mkpụrụ ọnụọgụgụ bụ ka okwu anyị wee ghọta ọsịsọ ka anyị wee na-akpọ maka na oge anyị ehirọkwa nne otu ahụ ị ma na ada afụ e, e, dimkpa kwa daa ihe a bụ ohere pụrụ iche Mr. Peter Obi wepụtara ka anyị na ya kpa nkata ka ya na ndị Igbo kpa nkata onye ọzọ na-ewetakwara gị ekene ọ sị afa ya bụ Ekene Okoye ọ sị Okwute ndị Igbo daalụ ị ma ihe ị na-akọ ndewo Ekene Oge nwaanyị ọma sị a na ugbu a na ọ fụna onye kwuru ọ fụna onye na-ekwu ihe bara uru Kelvin Ken na-asị ka a gaa na ekwentị o nwee onye chọrọ ka gị na ya kwuo gaa n'ihu ndewo nnọọ kee afa gị ndewo onye isi ana m ekele gị maka ohere ị wepụtara iji wee ana m ekele Chima with the BBC Igbo ajụjụ m nwere bụ ihe na-eme n'ala Igbo na-agba anyị anya mmiri kwa ụbọchị ọbụla anyị na-anụ na a na-ekpobata ndị alamajeri n'ala Igbo anyị na-ahụ ma moto na-abatanụ ma curfew e tinyere ya ịkwụsị ya ebido eight o'clock n'u- na ugbede abalị wee ruo six o'clock ụ- ụtụtụ echi ya n'agbanyeghị nke a a ka na-ahụ ndị na-eso ma trailer e ji ebu mụọsị ya mụọsị ha were ka na-abata n'ala Igbo anyị wee na-asị ihe a akarịa na ka a kpọbata ndị a ebe ha ya anọ were zu- nọrọ godu na ihe anyị na-afụ gosiri na egwu dị maka ọtụtụ ndị steeti kwuole na ndị a na-enenye enyochara ha wee chọpụta na ha bu ọya ọya aha a na-akpọ covid-19 anyị wee na-asị ndị ọchịchị anyị ọkachasị gị nwa bụ okwute ndị Igbo Kedụ ihe a na-eme iji were gbaa mbọ na ihe a na-emenụ ndewo na enwere ihe emere maka ya ọ kachasị ọ bụrụ na enwere ihe ezu ebu n'obi were na-eme nke a ka ihe anyị na-eme ka anyị dị sure na awakpo ha ike ndewo ndewo okwute ndị igbo nweza ana m ekele n'ife ajụjụ ị jụ wee na-agwa gị na ife nya bụ ife etu i si afụ ya ka onye ọbụla si afụ ya ife dịkarịsị mkpa bụ na obodo niile maka na ndị ọ dịlị bụ ndị gọọmenti dị n'iche n'iche ọ n'anị Igbo mana ọ kasị mkpa na obodo niile nwere ife jikọrọ va ọnụ so ndị obodo niile jee na be va welu ndị na-achị vanụ kee nkwụcha nee anya oge a nọ na gọọmenti ana m agwa onye ọbụla na ife jikasịrị ife a ga-eji wee chedo obodo niile chee nya ọfụma bụ ife a na-akpọ town union njikọ obodo niile ọ ka e ji wee mee na as gọọmenti oge ahụ arọpụta ndị obodo niile rọpụta ndị a na-akpọ vigilante anyị na-akwụ va ụgwọ from gọọmenti e si na gọọmenti na-akwụ va ụgwọ gotela obodo niile moto moto pikọp e ji echere obodo tọrọ kịta ka a ga-eji ozugbo ụmụ ife niile a ụlọ obodo niile to awụrụ obodo niile chere onwe va o nwerọ ebe ndị a ga-abata ka obodo niile ma ndị bụ ndị be fa mara ndị batara abata etu ọ dị kịta until ọya akwụsị imere eme obodo niile na-abịaba gba mbọ hụ na nwere emere mbata ọ bụrụ ụzọ ma ebutere onye afọ mebe na ọnụ nwere onye batara abata bikos na enwere ike ịzọrọ ndị a na-abata onye ọzọ abata nọ na etu ọbụla dị kịta o nwere obodo ga-ala awụ ndị mbịambịa ka va bịara be va obodo ka ọ dịlị igbochienu gbochie nya ọfụma obodo ọbụla nwere sekuriti town union nọ na ya sekuriti na ya ha nwere moto a ma na e goro moto sekuriti na-akwụ ha ụgwọ oge m nọ na gọọmenti ndewo em okwute ndị igbo asịsa gị amaka mana ka m werekwuo ohere a wee gwa ndị be anyị biko nụ anyị ga-achọ ka ajụjụ gị bụ ihe ga-agbado ụkwụ na coronavirus biko ihe anyị ji kpọta onye dịka okwute ndị igbo ka ọ bịa bịa bịa tinye ọnụ n'okwu bụ na anyị ma na ọnụ na-eru ya n'okwu n'ihe gbasara ụmụ ihe a ya mere biko ka ajụjụ anyị bụrụ nke ga na-agbado ụkwụ na coronavirus tupu anyị ewee onye nọ n'akara ekwentị Stephen Ugwu na-asị gwa ha ka ndị uwe ojii kwụsị ịgbagbusi ụmụ mmadụ n'ala Igbo ịma na ị kwuru maka ezi nchekwa obodo inwe ezi nchekwa ọkwa ya mana Stephen dịka nyanwa na-egosi mwute na ebe ọ bụ na ndị a kpọtaziri ka e chekwa ha ama ma ị ghọtara na ha na-agbagbusizi ụmụ Igbo kedu ihe ị nwere ike ikwu maka ihe e, e, ọ dịrọ mma nụ o nwere ebe e zi polisi ka ọ gbawuo mmadụ na anyị o nwere nwere ebe e zi polisi gaa gbawuo mmadụ o nwere ebe polisi gbagburu mmadụ that community jee report ha fama community etu anyịnwa nọ ọ bụrụ ebe enwe ebe ama ibe ga-eme ha reach onye dị etu a nọ kịta ọ bụrụ na i me ka m malụ anyị eme ka anyị ji malụ onye polisi a ọ ga-eje face iwu o nwere onye polisi e si ka ọ gbagbuo mmadụ ife polisi bụ ka o keep ka o jide udo o nwee polisi gbagburu mmadụ ịma na a ga-eme gịnị a ga-ejekwa onye isi ndị polisi ka e were iwu obodo wee fụ na ọ tara afụfụ igbu mmadụ o nwere onye nwere ike igbu mmadụ ndewo ka anyị were onye na-akpọ anyị kemgbe n'aka ndị chọrọ ka gị na ngwa gaa n'ihu chetakwa o coronavirus bụ ihe anyị na-akpa maka onye kwuo uche ya ngwa kwuo uche gị ọ nne ka ọ nna afa m bụ Ejike ndewo Ejike gaa n'ihu jụọ ajụjụ gị o anyị na-ege ajụjụ m na-ajụ bụ ana m ajụ okwute ndị Igbo na onye anyị na-enekala anya na ala Igbo na anyị ma onye ọ bụ maka na ọ chịrị Anambra steeti si anyị ọchịchị ọ chịrị Anambra afụrọ onye dịka ya ngwa gaa n'ihu jụọ ajụjụ gị ọ ga-abụkwa ụkpa ekele ka ọ na-ebunye gị maka etu i si wee chịta Anambra steeti ọfụma onye ọzọ ka ejike eo nwada nwada Igbo ndewo nnọọ Good afternoon. Hey, ndewo anyị anabata gị mana ọ ehihie ọma ka ị kwesịrị ikwu ngwa gaa n'ihu okay ehihie ọma ndewo o imeela o nne m kedu afa gị afa m bụ nwadị ịfụnanya anyị gaa n'iru ndewo ngwa gị na okwute ndị igbo kwuo ana m ekene gị onye isi obodo anyị okwute ndị igbo obi dị m aṅụli otu anyị na gị si anọkọ n'ehihie a nụnwa thank you very much sir So ihe m chọrọ ịjụ sa bụ Ana m ọkụ ekele. ife a na-ekwu maka ya bụ on the COVID-19 but a sị na ada afụ ugo na onye fụrụ ugo jide ya. So ife m chọrọ ịjụ gị sa bụ generally on the development of sorry na m na-asụkwa oyibo as well as Igbo sa. Biko achọrọ m ịjụ eh, first of all Keenụ ihe mere eji ọ dị ọ dị wee dị ka anị Igbo anyị adịghị edevelopụ sa bikos ihe a na-agba m anya mmiri ị si ihe dịka Asaba Ọnịcha ị gafekwa ha na Ọnịcha na-anata banye Ọnịcha na-eme ka ị na-aba Ọka ọ dịzie nnọọ ka ebe ị na-aga or a different place entirely Ọ mini na anyị enwerọ gọvanment n'anị Igbo anyị. Ọ mini na ndị gọvanọ anyị adịghọ interested n'i develop Igboland. Kee ife na-emenụ, where are your likes sir in Igboland? Kee ndị dị ka gị n'anị Igbo? And secondly, n'ihe this eh, covid 19 na-eme, anụ m na enwere lots of billions e donatiri. How much ka ụmụ Igbo nwetego from this? Because I know that na o nwere a lot of Igbos who donatelugo to this thing. What has the federal government done for the Igbo people regarding this COVID-19? Keenụ ka o ji adị ka a na-asideline ndị Igbo in the affairs of this nation, sir? Ndewo, anyị ewerego ajụjụ gị. Ajụjụ ya bụ. Thank you, nwanne m nwaanyị. Nke izizi bụ ife i kwuru maka development. ife gbasara development n'anị Igbo bụ ọrụ dịrị onye ọbụla ị ma ife a na-agụ ọrụ ọrụ dịrị mụ na gị ọrụ obodo dịrị onye ọbụla o nwerọ ofu onye ọ dịrị nke izizi bụ na anyị ga-agba mbọ a na-achọ iwepụta mmadụ ka a jụọ ajụjụ onye onye afụ bụ anyị ewepụta mmadụ ọ bụrụ na ọ dị eme ọfụma oge a ga-emekwa elekshọn wee wepụ ya eso m rụọ ọrụ gọọmenti rụọ ya arọ ịsatọ ife gbasara gọọmenti abụrọ ọ bụrụ ndị mmadụ na-arụ ọrụ etu e si arụ ị fụrụ ife i ji wee nye ezampụ na e si asaba bata ọnịcha a na-aga n'elu na-aga ọka na-eje Enugu ọ dịka a na-edevelopụzi anị Igbo itinye gị akụkọ afụ ka m gwa ka gọọmenti si arụ ọrụ oge m bụrụ onye ọchịchị na Anambra steeti ọ bụrụ na i si Asaba bata Ọnịcha ọ ga-adị ka onye si eluigwe je ọkụ mmụọ maka na ị bata Ọnịcha a na-ele efi a na-ele atụrụ a na-ele ife niine ụzọ adịrọ nwerọ ife dị nụ wee jekwa ndị a na-akpọ ndị federal gọọmenti wee sị na ha ga-enye m approval inye m ikike ka m bido lụba ụzọ site na head bridge wee ruo ọka na-alụ ekama na refọndụ m ego nya ọ bụrụ ị gbatara ya today so m bata ya kịta i si kịta i si kịta asaba kịta bata ọnịcha kịta ọ dịka ị na-abata be mmadụ oge afụ ị bata ya ebe igwe ime abụdịrị ụzọ wee kwuo okwu etu anyị si wee bido wee rụọ ife a na-akpọ ten lane from head bridge to upper iweka from upper iweka to zik roundabout zik roundabout wee ruo ụmụnya ebe a ka m kwụsị wee pụọ n'ọrụ amarọ m ife na-eme kịta ife m ga-ekwu ekwuzi bụ ka anyị je jikọzie ọnụ abụkwu mkpọsa anyị chọrọ ka federal gọọmenti obido gọọmenti mara ndị mmadụ ga-ejikọ ọnụ na-ekwupụta ife ndị a ka e wee nwee ike na-aga ọ dị mkpa a bịa na nke ị na-ekwu maka ego ndị mmadụ n'ibe ihe etu a ka ọ dịkwa onye na-achị achị e je jụba ajụjụ sị na ebe dị etu a na ebe dị etu a etu a mụnwa nọ anyị chaghị na try je na-agbagharị n'ụlọ ọgwụ dịgasị iche n'iche na-enyere support n'ike aka anyị nke anyị nwa ga-emenwu na-agba mbọ na-enye onye ọbụla n'ime adị anụ bụ oge ndị onye ọbụla bụ onye igbo ga-abịa n'anị igbo nye aka ka o wee gaa n'iru ọ na-ewute na ị bịa nke a na-akpọ testing center obodo dịka anambra steeti enwerọ ebe a na-etest ọ dịrọ mma ịnụ anụ maka na mmadụ juru n'ọnịcha tu na Nnewi enwee teaching hospital na Nnewi nwee teaching hospital n'Ọka anyị anyị ọ dị mkpa ka anyị nwee ebe a na-eme test ọ bụrụ ife galụ ọnụ ọ bụrụ na ndị federal gọọmenti enyere anyị aka e ji aka anyị mie mana ịmụ ife ndị a bụ okwu chi ga-ekwu ndewo em o nwee onye ọzọ chọkwara ịjụ gị ajụjụ mụnwa nwere ajụjụ m chọ ịjụ gị maka ihe i kwuru maka ịmazighị ndị nọ na ọchịchị ugbu a mana chetakwa na ndị mmadụ na-ekwu na asara m agbara ndị nọ n'ọchịchị asara m agbara ndị ọchịchị asị na ndị mmadụ ga-enye aka jide ndị nọ n'ọchịchị ka ha nwee ike ime ife e kwuru ife na-eme ndị be anyị na ọ na a tụsalụ mmadụ vootu agba nkịtị mba ọ mara ife onye promise ife onye kwu ya ya-eme Adọdịela. ewetọ ya votu asị ya ị na-emekwu ya ndewo Anyị- o nwere onye ọzọ anyị na- chọrọ ka gị na-ekwuo gaa n'ihu biko ịkpọ gaa n'ihu jụọ ajụjụ gị biko o agbana ụkwụ okirikiri biko ngwa gaa n'ihu jụọ ajụjụ gị gwa anyị afa gị jụọ ajụjụ gị nugo Okay. Sambo Arinze Desmond. ndewo na mbụ ana m asị ka m kene onye isi Peter Obi ị na-eme ọfụma na-atọ anyị ụtọ em ajụjụ m nwere bụ onye isi ị nọdụgo dịka nnekwu iroko tree nke onye ọbụla na-enegara anya na-asị ọ batanugo gị n'uche ibido ihe dị ka um Center, ebe ị ga-akpọkọ ndị na-eto eto ndị chọrọ iṅomi omume gị ma ọ bụ iṅomi principles gị ndị a ga-asị nọọ ndị a bụ ndị na-eso ụkpụrụ ma ọ bụ ka i si wee mee ihe ọ ga-abụ ihe ị na-aga um ebe dị iche iche na-akụzi ka ndị a nwee ike ị na-etikwu ya n'ọrụ mgbe ọbụla ha nwetara onwe ha n'ọfịs dị iche iche ma ọ bụ n'ebe ọbụla ha nọ ndị ga-asị anyị ya-akpọ n'oyibo ndị dị ka your disciple na-eso ụdị ụkpụrụ ị na-egosi maka na ọ dị m ka otu a ka ndị ọcha na-esibu eme ya e wee nwee ike ịsị na nọọ ndị anụnwa na ọ bụrụ na e nebe ndị a anya nọọ ndị a na-akaba arụ ị fụ na ezigbo mkpụrụ anụnwa atọ na atọ atọ ndewo ngwa gaa n'ihu zaa ya biko anyị chọrọ ka ị za eh, onye isi Arinze ịgba na thank you biko n'ife i kwuru Arinze ana m ekele gị n'ife i kwuru amaka mana ị ma na ana m ekwu oge ọbụla ọ na-abụ ndị mmadụ ruo ife asị m na ewo kedu ife i mere oge ị nọ n'ọchịchị ụfọdụ asị na alụrụ ụzọ ụfọdụ asị na-eme nke aza mba na ife dịkasị mkpa emelụ oge a nọ n'ọchịchị bụ ime ka ndị mmadụ chegharịa etu fa si eche eche maka na ife dịkasị mkpa na ife a ga-etinye ego n'ime ya bụ ife a na-akpọ ịzụ mmadụ ọzụzụ mana i nee anya ndị ndị nọgazi kịta ị ga-asị na mụrụ ga na-akpagharị ma ife ndị ọcha na-akpa ndị ọcha na-ekwu that they've made up their mind so iji ka ichegharị ime ma ka ha chegharịa o siziri ike ị bịa tata ife ị na-afụtụ na be anyị bụ sọ ajọ ife so onye bịaghịte ajọ ife ego ife niile oke ọchịchọ o nwerọzi onye chọlụ ige ntị ife onye ọbụla na-achọ bụ, kedu ife anyị eme wee bute ego ọ dị njọ ọ dị mma o burukwa ya nata n'obodo ndị obodo na-etu ya afa so ife ọbụla o metara ọ dị mma ọ ife na-aka anyị na-esiri anyị wee sị na anyị ga-echenji ya ka anyị bido nke ndị ọcha na-akpọ value ife ịdị mma ime ife ka ọ bụrụ ife ziri ezi ịsọpụrụ mmadụ anyị bido ya na-eme ya so ife ahụ ị na-ekwu ana m eje na skuulu nke a na-akpọ sekọndịrị skuulu na-achọ ka m ma ma m ga-ebido ya ebe ahụ maka na ndị ndị ọzọ n'otu mụ na gị nọ n'age chioma nọ emekichago up their mind so onye na-achọzi ichenji fa nụ o si ike mana a ga na-ekwu ee oge m nọ na gọọmenti oge na-ekwu i nee anya iji nye ya eze iji wee wee wee maa atụ ndị be anyị na-eje ụka i je ụlọ ụka mbọsị ụka eju mana i nee omume ndị na-eje ụka o yirọ omume ndị si ụka pụta i je n'obodo oyibo anyị ji ama atụ ị fụ ndị na-ejerọ ụka mana omume fa yiri omume ndị na-eje ụka chọrọ ife a ga-eme na be anyị akarịke a ga-ebido ime ife e nwee usoro ife a na-eme abụrụ ezigbo ife e bido o nwee onye mere ezigbote ife etoo onye onye mee ajọ ife ọzọ na ọ marọ mana be anyị mụrụ ị ga-afụ ife dịka oge m na-achị ọchịchị o nwere onye ị ga-afụ gị sị gị na ife ị na-eme adịrọ mma onye fụ gị sị ewoo na since i ji wee bịa n'obodo echenjigo n'ife na-edezi na afụ na ụdị ife yiri elu okwute ndị igbo ewena iwe m ga-adọbiritụ hmm? ịma na ị kwuru na ị chọghị ịba ndọrọ ndọrọ ọchịchị enwe ajụjụ dị Lilian Nkem Ọnụọha ezigbo mkpa ọ sị m jụọ gị kedu nri igbo na-aka amasị gị ama m ma ị chọrọ ịza ajụjụ ahụ hmm. nri igbo na-aka amasị gị nri igbo nri eh, lilian ọnụọha na-ajụ gị mm, nri igbo nri a na-eli eli ee eh. ah. enwere ibara adịbe enwere enwere ụdị enwere ụdị ka ebe m ga-ebido ebido ee eh, enwere ife ife niile a na-eri bụ nri igbo agaga m ebido ebido from egwusi to onugbu to ife niile enwere abụ m onye igbo kweta na m bụ onye igbo nwere ife ọzọ mba n'ebe ejirọ m anị igbo egwu egwu ebelieve m na ndị igbo ọ bụ na enye anyị ọ bụ na gọ- ọ bụ na na sọpọ- ọ bụ na naijiria kwado ndị igbo obodo a ga- obodo a ga-agbanwe ndewo nya onweghọ ndị ibe nke anyị ga-eme na-amasịkarị were gị gosi obodo erika ndewo ka m kpọchiatakwa okwu a na covid-19 ịma dịka e mere mkpọchibido n'ụnọ gịnwa dịka Peter Obi kedu ihe ịmụtagoro na lockdown a ịmụtago ka esi esi nri o nwe ihe dị iche ịmụtagoro na mkpọchibido n'ụnọ ee mba enwerọ ife m na-adị emebu enwerọ ife m na-adị eme enwerọ ife m na-adị emebu before e wee ruo ebe a nọ ana m emebu ife niile mana ịgbara ọ bụrụ na i bili n'ụnọ enwe onye o nwe na-ajụ maka isi nri sị na ọ bụrụ na i bili n'ụnọ gị na nwunye gị bili ọfụma ị ma eje mụwa ị ma eje mụwa isi nri because na oge ọbụla ị chọrọ isi nri o nye gị nri so na adọrọ m esirọ m nri since eh, since m ji wee nụ nwaanyị because na ama m na nwunye m nọ n'ụnọ na ọ ga-enyeriri m nri so arịme amụtarọ m isi mana ife nke a na-akpọ lockdown kụziri m erika ofu ife ọ kụziri m ife m believe-ulu na anyị gba aka bịa n'ụwa a gbara aka ga-ana so ka anyị kebe arụ kwuo ife anyị de- ife anyị- ụkwụ anyị tụpụrụ e ga-eji na-echeta anyị na-abụrọ oke ọchịchọ iji wee kọwa ife nna ya kwu. covid-19 a o nwe onye ọ na-aya ife dịkacha mkpa bụ na onye a dị inweta gịnị ife a na-akpọ ikuku ọ ikuku ee chioma ikuku free a na-akwụ ya ụgwọ mana aka a na-achọzi achọ so ọ bụ na ị nwere ọ bụ na ị nwere 1 billion naira ọ dị na bank ọ yaba gị ife ị na-achọ bụ ikuku free 1 billion a na-egotere gị ikuku a na-achọ o wee chọọ na ndị mmadụ ebukọsị ibe ya n'iduro fajetu ebe ndị ikili so nruo mgbe mmadụ sị ya stay close jee jide nọdobe chi gị nso n'ife anyị na-aya kịta bụ na ikuku enwe ebe ya bụ anyị nị ịchọ otu ị ga-esi wee kute ume and ife a na-achọ ikute abụrụ ife a na-akwụrụ ụgwọ naivewu na nkịtị na-abụ kwara asị ya anyị na-enweta ibu since the street Nde- ndewo em biko onye isi e nwere mkpesa ndị igbo na-eme ebe ahụ ha na-abakwara anyị mba ha sị na anyị nọ na ọchịchị onye kwuo uche ya na nke nke bụ na ọ sọọsọ covid-19 ka ị chọrọ ịza ofu ajụjụ na ebe a ha na-ewere na-awụ m n'ihu na-awụ m n'ihu na-awụ m n'ihu bụ mụ jụọ okwute sị ya kedu ihe ọ na-ekwu maka biafra o teego m ji achọ ka m gbanya ka m gbupụsie nya bụ ajụjụ ka m wepụsie ya n'ihu m mana ha na-ajụ m ya na-ajụ m ya na-asị o nwere ajụjụ e nwere ife dị na ajụjụ biafra ife dị n'ime ya bụ na ife dị anyị mkpa o nwere ife ọbụla ife dị anyị mkpa ife butere ife ndị mmadụ ji ekwu okwu biafra mmegbu a na-emegbu anyị n'obodo naijiria ọ ife anyị ji ekwu okwu so na ma ndị na-achọ biafra ma ndị na-ekwu okwu sị kwụsị imegbu anyị na-ekwu okwu na onye na-ekwu iche ọ bụ na ebe anyị nọ ife a dị ka nwaanyị na-achị ịpụpụ m ebe a na ebe o ji eji ma ebe na ma ebe onye na-achị ịpụpụ m ebe o bi chioma ọ bụ na o nwee ebe i bi biri ọfụma ị ma na-achọ ebe ị ga-eje ebigo m n'obodo oyibo ebe m bi n'obodo oyibo abụrọ m a citizen of UK mana for the years I lived there for the number of arọ ole m nọrọ ebe a arụ dị m mma ana m enwe aṅụrị o nwere etiriti m ka wee si esi wee bịa so adị m achọ ewu ka m gbara be m ọ ka m chọọ ebe m nwa ga-ebi ka ị wee mata ọ obodo adịrọ mma agaghị si na ndị mmadụ even though ndị na-achị anyị kịta ha were ego anyị rụbara anyị ọrụ oge m nọ na gọọmenti anyị na-arụ ọrụ anyị na-edozi ụlọ ọgwụ na-ewute ndị ụka a na-alụ ọrụ na Boromi a na-alụ na Iyi Enu na-alụ n'ebe a na-eme nke a na-alụ skuul niile Mm. ije ebe ị ga-afụ oke izu kịta ka arụta ekwuta covid-19 covid-19 ife dịkasị mkpa na covid-19 n'ụlọ ọgwụ chioma ife a na-akpọ ventilator ventilator oge m go ventilator 48 enwerọ ife na-aza covid-19 ka na ama na ventilator dị mkpa na-egote ya oge ahụ a na-ekwu okwu ụmụaka use kọmputa kịta oge m nọ na gọọmenti onwerọ na-ekwu okwu ụmụaka use kọmputa mana egolu m 30,000 kọmputa e na skuul dị ịntanetị na skuul niile dị na na- na Anambra steeti jekwu ndị Microsoft mụ na ha mee Microsoft Academy na Anambra steeti so ife dị mkpa bụ ndị na-achị achị ime ka obodo dị mma nyere ndị obere mmadụ aka ịfụkwa ngwa kịta nwa na ibukọsị ego enwerọ ife e ga-eji ya wee mee onye ọbụna nọ kịta na lockdown ma ị nwere ego ma ọ na ị nwerọ you're locked down anọ m ofu ebe kịta nwa for ọnwa naabọ so ma ị nwere power ma ị nwere ego ịfụ na ego ị na-aba abarọ ulu na ọ ka mma ị wee gịnị were ya alụ ọrụ ee ka iji efu ndị na-ete m ibe na họteelụ ọtọkọ ndị je were ego obodo were rụọ- were ego obodo rụọla obodo ọrụ maka ife na-eme oge ụfọdụ na ahụ ndị na gọọmenti rue ọ na-enye ndị mmadụ ego obodo ma na-enye ya asị na ọ na-eme ndị mmadụ favour ọ bụrọ favour oge Peter Obi nọ gọọmenti na-edozi skuulu ọ da emelụ ndị mmadụ favour ọ bụrọ ịfụnanya ka ọ na-eme ndị mmadụ ọ na-alụ ọrụ asị ya lụa buta ego enyere ya lụ ndewo ndewo ka anyị wee nwee ajụjụ ndị ọzọ ka na-abatanụ ee unu anụgo n'ihe okwute igbo kwuru maka biafra o kwuru na ọ bụ mmegbu mere anyị ji achọ ya mana okwute igbo ndị mmadụ na-asịkwa na ị kụdochahụ ntu na asịsa ahụ mana amanụghị m ha si na ha ghọtakwara ha si na anyị nwabụ ndị e, e, e, mkpụrụ ime nkwu bụ na na ndị na-achọ biafra na ndị na-achụ hmm. na na-emegbu anyị na-achọ biafra ee ha kwetere mana ha na-ekwu na i kwenyeziri na ha kwesịrị ịchọba oke ha kpapụta ọ ebe ha na-eje o mana ọ gị ka ọ dịziri ịza ajụjụ a maka na ha ghọtara otu i si zadobie mana ha na-ekwu ma i kwenyere na ha ga-akpapụta onwe ha wee nọdụ ofu ebe nke a bụzi gị ka ọ dịrị ịza o nwere ife onye ọbụla na-achọ abụ m a law abụ ife ndị ọcha na-akpọ a law abiding citizen ndewo anọgo m n'obodo ebe ebe ndị mmadụ na-achọ nka na-achọ nka na- o nwere ife onye ọbụna na-achọ dị dị bad ndewo ife onye ọbụna na-achọ e nwere nụ usoro iwu na usoro e si eme ya wee chọba ya ọ dị mma ife m Ndewo. chọrọ bụ ka obodo dị mma gịnị ka obodo naijiria dị mma obodo naijiria dị mma ọ dịrị onye ọbụla ndị chọrọ ikewara ekewa ekewa ndị chọrọ ịnọrụ anọ ife ọbụna e me na ife Peter Obi chọrọ bụ ka e nwee a society iji wee konkluzie n'ọnụ oyibo e nwee society a ga-akpọ ife a na-akpọ level playing field where people's hard work and their talent will match up their opportunity so onye gbaa mbọ taa afụfụ o rie uru ya ndewo okwu ga afọ amaka ga-eme ka obodo dị mma Mhm. ka anyị gaa n'ihu okwu gị amaka anyị- achọrọ m ka anyị tọọ na okwu biafra ị zago ajụjụ ahụ ebe ọ dị mma em achọrọ m ịjụ gị maka ọgwụ mgbochi ọtụtụ ọgwụ mgbochi a na-atụ aka maka ya bụ ọrịa coronavirus tụmadị nke ka pụtachara nso nso a mana tupu m jụọ gị ya e nwere ndị na-achọ ka ha kụwasịa ekwentị anyị biko ka anyị zaa ha gaa n'ihu biko ndewo nwaada ka dimkpa igbo si ndewo ọ dimkpa ka ọ nwaada igbo kọwaa onwe gị ọ dimkpa ndewo chinaza nnọọ biko ngwa gaa n'ihu jụọ ajụjụ gị ma ọ bụ gwa okwute igbo ihe ị chọrọ ịgwa ya okay ihe m nwere ịgwa ya bụ na ihe gọọmenti na na-ekwu ọ bụ ịdọkwu na ọ dịrị ya ịghọta hmm. kpọtụ na gọọmenti emeghị ihe kwesi ka ma ya anyị na-eme a na-emezi ọ sị na ihe covid-19 a na ọ bụ ihe mere eme mana gọọmenti ekwezighị ka a marụ nke a na-eme ama m ị na-aghọta ọ bụrụ na m ghọtachara ihe o kwuru enwere onye kwuru okwu n'ụtụtụ a na-asị na ọnụ ọgụgụ niile a na-akpọpụtasị na-adị ka ihe akụkọ ifo ama m ị ghọta ọ bụrụ na ọ rụtụrụ aka n'ihe onye a jụrụ ọ na-ekwu nya bụ ọrịa ọ dị mana gọọmenti a na-aghọ aghụghọ site n'iwepụtasị ọnụọgụgụ niile a ma si egosi na ndị ihe nwa na-aya na ọ dịghọ mma ka akpọpụtaba afa ma m enwere enwere mba ọ bụrọ ife a ga-eji kpọpụtaba afa a da-akpọpụta afa n'obodo ndị ọzọ niile ma ife a na-eme eziokwu ka ọ bụ aka ebido dufụbụ ya maka ife e kwuru na eme mmụọ eme nke a na-ekwu testi emekwuo nya rie nne na ndị ga-apụtakwa ọ na-aya ga-eri nne so ka emebe ya bụ testin na onye testin ka ọ bụ emebe wee malụ ebe ya bụ ọya dị ebe ya bụ ife na-adị wee mara ife a ga-emie mana ife dịkasị mkpa kịta bụ na onye ọbụla mee gịnị mara ife ekwu na-emie ọ bụ na a sị yiri face mask etu unu si kịta n'ọfis unu na-eyilie o nwee ebe a na-eme ife a na-eme mgbe a na main road o yilie o nwee ebe a na-eji ime ife ọbụla ọkwado akwado e, ka ọ dị na-abụ na ibute na-ekesasị ya ndị mmadụ maka ụlọ akwụkwọ na obodo enwere ụlọ ọgwụ nwere ebe enwe ebe ọbụla ọ ka ọ dị mkpa ka e wee nwee ike ịfụ na ebusara ya ife m na-achọ ikwu maka ọgwụ a na-achọpụtasị n'ebe niile ndewo tụmadị Unu nke fụ na- nke a si ịfụ madagascar na ife ye ekwetara m support federal gọọmenti ma prezidenti nke nyere authority ka ebute ọgwụ nke madagascar o nyere iwu prezidenti anyị sị bute ọgwụ madagascar ọ dị mma akwado mie ife ọ na- atụmatụ ahụ dị mma maka na madagascar ọ bụrụ na madagascar emie ọ na afrịka etu ahụ o si wee kwado ka ebute nke madagascar test nene nya ọ bụrụ na ọ na-eme ka e werie maka na madagascar ndị nọ ya ndị na-ebutela ọya ọ ndị nọ ya tụrụ ọgwụ a ka enye ebe a na madagascar aka enwerọ ofu onye nwụnụ ha dị mma ibe na-aya ọya na na Madagascar na- wee nata wee- n'ụtụtụ ụnyaahụ elu eze ndị na-emegoli elu dị mmadụ 186 ọ ka enwerọ nke nwụnụ agwọtago mmadụ 102 a na-abịaba ndị ọgwụ a ka ya ṅụrụ So, ọ bụrụ na ọgwụ a na-agwọ sị bute ya ọ n'Afrịka ka e mere ya so anyị ga-eje bute ya wee na-ayọkwuzi onye isi obodo ka e bido testkwue nke ndị be anyị na-eme locally anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ nwee ndị isi na-anya ọkụ ndị dịgasị ka Professor Iwu va amara ọgwụ a bute sị testie ebe nchere ka aṅụrụ ya ndewo ọgwụ enwee ike ịchọpụta ibe dị n'ime ebe a Mm. a na-achọpụta ya obola anyị maka ọ ga-esevụla anyị ka a na-akpọ foreign exchange sevuola anyị ibe ndị ọzọ e believe m ka anyị bido use ibe dị na be anyị emee ya ebe a ndị mmadụ enwe ọrụ ebe a ndị mmadụ eme ebe a ka anyị ji chọọ ibe ọbụla a na-eme si were kwuo ọ bụ ibe covid-19 ya-akụzikwa anyị ndị mmadụ bidozie ka eji gote made in Nigeria hmm. gwa ndị gọọmenti na-ego moto eje goli Innoson achọ ventilator achọghị gị alụ locally ibe na ndị be anyị ga-alụ wue ọgụmecha ihe covid-19 kuziri anyị hmm. etu a na-elezi mmanụ ka achọzi be anyị ego locally maka na emeburu m ka m jụọ gị maka mwulite akụ na ụba mana ịfụ na ị kpanyewego ụkwụ n'ime ya ma mmiri na-aghọta asị m na mma ajụ na ọ bụrụ na mụ na gị nwechaa mkparịta ụka ma ajụghị gị maka mwulite akụ na ụba Naịjirịa mara na o zubeghị mana ịfụ na i tinyewegozi ụkwụ e, e, ọnụ ego mmanụ ụgbọala kpụrụ afọ n'ala dịka i si wee bido kwuo ego maka ya kedu ụzọ anyị ga-esi wee pụta ọtụtụ ndị mmadụ a na-achụ ha n'ọrụ nke izizi na ekwugo m ya ife eji eme sure na obodo na-aga n'iru bụ amamife ọ bụrọ mmanụ amamife obodo ndị na-enwere ego chọbọm na nweta mgbe obodo ndị na-eme ọfụma ọ bụrọ ndị nwere mmanụ ọ ndị nwere atụmatụ ndị nwere amamife so n'ife anyị ga-eme bụ na etu a ego mmanụ adịrọzi gọọmenti ga-asọpọtụba ndị nwere amamife gọọmenti ga-ebido ịkwado ndị na-agba mbọ ka e mebe ife a na-akpọ local industries gowe local goods ife a ga-eme ndị be anyị nwere ncha ndị a na-eme lokali ndị mmadụ jee gobe ya e nwere moto ndị a na-eme lokali o nwee ndị that is chọrọ igo moto ma federal gọọmenti na-eje na nke Innoson na Nnewi golu moto o nwee ndị chọrọ ife ndị ọzọ gasị inye eje golube ya si golube ya na be anyị libe anyị nwere nri niile a na-eri eri na be anyị o nwerọ ife eji foreign food eme enwere ji a na-akọta rice na-akọta ife ndị ọzọ niile ọ ife anyị kwesịrị na-eme kịta ndewo ga-eme gịnị ka anyị focus na ndị mmadụ patronize ife anyị na-eme lokali a na-akwa akwa na Aba a na-akwa mask na Aba hmm. a na-alụ shoe na Aba ife niile ka anyị ga-emebe ka e wee nwee ike maka na e nwerọzi ego eji atụ ahịa hmm. ọ dị mkpa na ndị mmadụ mebe ife m mere oge m nọ na gọọmenti ana m ego ife niile m na-ego lokali unless ọ bụrọ nke a ga-egote lokal ndewo sa o nwere onye chọrọ ka gị na ya kwuo em ndị be anyị unu ewekwana iwe nke a nwere ike ịbụ em oku ekwentị ikpeazụ anyị nwere ike iwe tupu m jụzie gị Hello? ajụjụ ikpeazụ maka oge anyị ngwa gaa n'ihu jụọ ajụjụ gị o nna okay um, afa m bụ Edochie Obiejesi um, ife m na-ekwu uh, achọrọ m Okwute ndị Igbo ekenekwe m Ana m ekele Okay, um, esi m na UK wee na-akpọ esi m London wee na-akpọ um, ihe m ji wee kpọba today bụ ka m nye gị ekele n'ife ị na-eme ife ị na-emekarị um, years ago about um, seven years ago o o nwere oge m kpọtara gị eh, kwukwa n'ọchịchị ị na-achị na Anambra steeti and eh, ife niile oge m na-abụ m nata Anambra otu i si wee kọwa na mgbe mbụ is that na ọ na-abụ esi Asaba na-abata Ọnịcha dịka ebe ndị ala bi ewena iwe biko nna ewena iwe biko ee eh? ịma na ọ bụrụ na ya achịkọtaghị e, ihe ngosi a ọnụ ọ ya-adị ka ihe ghasara aghasa jụọ ajụjụ gị o ihe a bụ onye kwuo uche ya gbasara covid-19 jụọ ajụjụ gị ma ọ kwuo uche gị gbasara covid-19 ajụjụ m na-ajụ gbasara ife covid-19 na-abụ because na ometụrụ okwu metụ ma ndị Igbo kee ife Gọọmenti anyị afụgasịrị na ife onyonyo na-eme ife eh, na-eme ndị Igbo n'obodo a na-akpọ China Um, ife m na-ajụ bụ kee ife gọọmenti anyị na-eme gbasara ụmụnna anyị bụ ndị atụpụsịrị n'ilo um, dịka o nwerọ ndị ha bụ nke ọzọ anyị fụkwa n'onyonyo a fụkwa na o nwere ife the consul nke China mere But uh, o bili ebe ahụ because nọ na one section of China and ndị ọzọkwanụ kee ihe gọọmenti um, Anambra steeti na Naịjirịa na-eme ịfụ na ụmụnna anyị na a da-akpagbu fa akpagbu Ndewo. China. ndewo ana m eke- ana m ekele gị na ajụjụ ị jụ ajụjụ ị jụ amaka na-ekele gị maka ife ndị ndị ọzọ ị na-ekwu ife afụ menụ ngwa gị etu o si ewute mụnwa personally ị ga na-asị ife na mana ife ka m mụtara n'ime ya, oge m bi n'ebe i bi na UK ọ maka ndị maazị na a na-emegbu anyị emegbu saa mba na etu anyị ga-esi wee sọlvụ mmegbu a na-emegbu anyị bụrụ anyị bara be anyị dozie be anyị onye dozie be ya ọ ma pụ n'ilo ife e ji emegbu anyị n'ụwa niile bụ na be anyị adịrọ mma aga anyị si ọ bụgo na a na-emegbu anyị bụ na Nai- na naijiria ndị na-achịkwa anyị fa nwere ego obodo rụbara obodo ọrụ oge m bụ gọvanọ my concentration bụ idozi anambra steeti ka ọ dị mma ọ bụrụ na ị marọ ọ maka ịsọpọtụ obere biznesis na China ndị China na-eme ka m ji bido sevuwe ego na dollars na Anambra steeti with hope na by 2030 anyị ebupụta ya bụ ego kee ụmụaka be anyị niile ife ndị afụ a na-manufacture na China bịa manufacture na Anambra steeti anyị emebe export ọ dị easy hmm. ọ bụ na e dewere ego etu m si na-edebe ego ife m kwadoro ebe m na-achọ ije bụ na by 2030 m ga-enwe Anambra ga-enwe between 500 to 1 billion dollars anyị ewelie kedu ife na ndị China na-eji atụta na China na-enye ụmụaka be anyị soro nsogbu adịrọ ọ ife anyị ga-eji nwayọ sobe ya ka anyị mara ife anyị ga-eme nke mere na ndị be anyị ama nọdebe na emeba mmegbu onye ga-emeba mmegbu ọ ma na e nwere alternative ọzọ ife anyị ji emegbu mmadụ ma ọ bụrụ na ị nwerọ alternative emegbue gị mana ọ dị nwee alternative onye mee ya ị naba be gị ndewo okwute ndị igbo hei ị gwana anyị ọtụtụ ihe bara uru taa em ị ga-abịaghachikwa ọzọ biko okwute ndị igbo kwa ị fụrụ na ajụjụ anyị metụkarịchara covid-19 e nwere ọtụtụ ihe anyị chere na akọ na uche nke chukwu nyere gị ọ bụrụ na ị were azaba ajụjụ a ọ ga-adịkwuru ndị igbo mma ya mere anyị na-ayọ na bbc news igbo na ị ga-abịaghachite ka ị wee zakwarụcha ajụjụ niile a jụrụ gị ma nke na-emetụghị covid-19 ị na-ekwe nkwa mba covid-19 gwụchaa na anyị ga-ana a ga-abịa ndewo ndewo na nchịkọta executive order nke na-ewu ewu kịta nke mere na Rivers steeti nso nso anọ a gọvanọ n'ebe ahụ kwatuchara ụlọ oriri na nkwari ụfọdụ ndị mmadụ wee kwuo na ọ ihe dị n'ime akwụkwọ iwu o wepụtara megide em, em, ibuso covid-19 agha mere o ji wee kpaa ụdị agwa Dịka onye nọgoro n'oche gọvanọ, kedu ihe ị nwere ike ikwu maka atụmatụ ahụ? Ife izizi m ga-ekwu bụ na anọrọ m na Rivers steeti eso m n'ofu onye oge ife a bidoro na-eto gọvanọ Rivers steeti nzi eto gọvanọ ndị ọzọ na usoro atụmatụ o wepụtasị because o soro ofu onye bidoro n'izizi oge ife a bidoro mere ife a ga-eme wee gbochibido ya ife mere ma wee ruo ebe a nọ kịta abụrọ ife m ga-etinyekwu ọnụ maka na gịnị m ga-eneed isi nso ụnyaa mmadụ ji kọọ m ya agwakọtara m ga-eneed isi follow ife niile mee na ọfụma wee mara etu ha si wee ruo ebe a ọ bụ na imeri elu wee tinyebe ọnụ n'ime ị nwere ike itinye ọnụ ebe ọ dịrọ mma maka na anọgo m n'ọchịchị nwara ndị be ha na-ege ntị ị nwere ike sị na a ga-eje ee gwara asị na ị marọ ife ị na-ekwu ị makwa oge m nọ n'ọchịchị enwere oge anyị sị na onye mee kidnapping onye mee nke a anyị ga-akwatu ebe ọ na-ebi so na so ị ga-enye ị ga-ajụgodu kedu ife e kwuru ndị mmadụ kwere ife e kwuru ọ bụrụ na ndị mmadụ akwadori elu ndị be anyị ga-amụta na as a doctor etu a anata m obodo oyibo na 19th of March a sị na m ma-anọ ofu ebe ụkara abụọ nọrọ ofu ebe anọ m ofu ebe a onye isi obodo tinye nke ụkara abụọ ọzọ n'ọnụ ya n'ọnụ ya tinye ụkara abụọ ọzọ n'ọnụ ya n'ọnụ ya tinyekwa nke one week n'ọnụ ya Ta- nye ka anyị kwuru na altogether ọ bụ two months and ọ bụrụ na ịma m chọọ m ịma na m ada anọ ofu ebe mana anọ m ofu ebe na for two months agwa ofu ebe nke na m ada apụta ilo because na iwu obodo because ebigo m n'obodo oyibo fa kwuo ife e mee ya mana iwu obodo abụ m ofu onye believe na ndị mmadụ ga-obey iwu obodo no matter how big ị dị no matter how small ị dị ị ga-ekwere ife obodo kwuru na ife a ka ị ga-eme onye na-eme ife obodo mere onye bụ the first thing show na ị bụ mmadụ obodo kwuru ife a mee ya ebe ahụ nọ na-ekwu ife obodo kwuru o nwe ife na-adịrọ mma ị sị na ife a adịrọkwa mma anyị ga-ekwu na ọ dịrọ mma ịgụọ agụwa ị ga-ekwu na ọ dị mma ịgụọ agụwa mana m ga-enye ebe ncheghị n'anya mana for mụnwa ife m na-ayọ ndị mmadụ biko biko na ife a na-eme kịta ọ dị mma ka anyị jee afịa n'ụtụtụ maka mmadụ ga-achụta ife ọ ga-eli onye ruo ebe ọ ga-achụta ife ọ ga-eli ya mee ife niile gọọmenti kwu ka e mee ka a na-akpọ social distancing nye yiri mask ya yiri mask o nwe onye arụ na-adịrọ ya jee etu gọọmenti si kwu ọya a abụrọ ọya na-abụ onye ọya bara ọ sị ewe ka mmadụ jụ na-anwụ na ka mmadụ jụ na-ama na mba ọ bụrọ ajọ ọya onye ọya bara ya je gịnị ya jee report onwe ya kwuo na ọ na-ayị ya ndị be akaba arụ o nwe onye e bunyere ife ọ ga-eke agụụ dị n'obodo o nwe onye e bunyere ife ọ ga-eke ya kenye ndị agụụ na-agụ Mm. o nwe onye nwere ife ọ ga-enye ndị mmadụ ya nye ọ na-abụ m binie ụla ụtụtụ ọbụla ana m ezi ozi na ebe dịgasị iche n'iche ọ bụrọ because m nwee too much ọ because na agụghị ya izi anyị gba aka bịa anyị ga-agba aka naa o nwee ebe ị ga-eme wee nyere ndị mmadụ aka i mee ya ndị nọ na gọọmenti finally biko weenụ ego obodo rụbara obodo ọrụ ego obodo ọ bụrọ ego unu ka obodo dị mma ndewo ee okwute ndị igbo ikwuo ya okwu gị nke a maa ya anyị bu nnukwu ekele ebunye gị n'ehihie a dịka i si wepụta ohere ka anyị na gị kpaa ị fụziri na ndị nsonso gị na obi na-atọkwa ha polina polina etu i si wee wepụta ohere chukwu gọzie gị nke na-atọkarịchakwa anyị bụ na ị sị na ị ga-abịa chiyata chineke ga-edowe anyị ndụ anyị na gị ga-akpa ọzọ ndị be anyị ọ bụla otu ọ ha anyị n'ọnụ taa na onye kwuo uche ya gbasara coronavirus ekene ọma ka anyị bukwa ebunye unu otu unu si buru oche kpọta ikwu na ibe unu kpọta ndị ọyị unu kpọta ma ndị iro ka unu bịa gee okwute igbo ntị biko echezọkwana na ị nwere ike ikesakwa ihe ngosi a maka na o nwere ọtụtụ ndị na-enwe nwe ohere ikiri anyị nwekwara ajụjụ niile a nke yitewere nke unu jụrụ ka ha wee fụ na okwute zakọrọchara ha ncha gbasara covid-19 ndị be anyị ka ọ dịnụ mbọsị nta ka anyị mee gịnị ka anyị chụọ n'owere nchi aha m ka bụkwa chioma obianinwa ana m asị unu ndewo